an ceathrú lá fichead de mhí Lúnasa dhá mhíle is a cúig déag. Tá an fómhar le brath, sílim, san aer faoi dheireadh, ach má tá, tá sé fós sách te inniu, tá sé i lár na hochtóidí ar a laghad agus é tais agus sin an fáth gur féidir leat an saghas glioscarnach seo a fheiceáil ar mo chraiceann, tá mé ag cur allais. D'fhéadfainn na doirse a dhúnadh, gan aon dabht, agus na fuinneoga a dhúnadh agus an t-aeroiriúnú ar siúl, ach ní dóigh liom gur fiú é. Ach bhfuil mé anseo chun staid na haimsire a thabhairt daoibh? Níl. Ach amháin nuaíocht nach mbaineann le tada, as Meiriceá, bhí an bua ag Ciarraí sa caid inné, comhghairdeas Ciarraí, agus fágann sin go mbeidh cluiche ceannais suimiúil againn san iománaíocht, tá Gaillimh ag imirt in aghaidh Cill Chainnigh agus tá Ciarraí ag imirt in aghaidh cén duine? Ní chuimhin liom. Ach cluiche maith a bheidh ann gan dabht. An nuaíocht as Meiriceá. Tosóidh mé thuas ar chlé mar is iondúil agus Baineann an ceann seo leis an Iaráin, agus go háirithe leis na contúirtí a bhaineann leis an margadh seo atá á phlé idir na Stáit Aontaithe, bhuel, na tíortha Iartharacha agus an Iaráin. Séard atá idir lámh acu faoi láthair ná margadh ina n-ardófaí na smachtbhannaí in aghaidh na hIaráine mar mhalairt ar bharántas ón Iaráin nach ndéanfadh siad iarracht úráiniam a shaibhriú go ceann 15 bliana eile, nó ar a laghad go gcuirfí srian, srianta diana, ar an saibhriú seo, ach séard atá sa scéal seo i ndáiríre ná an míniú conas mar atá an coinníoll seo ina dhá thaobh an chlaímh. don Uachtarán Obama agus é ag dul chun na Comhdhála lena phlean agus lena mhargadh. I ndáiríre, táthar ag tabhairt le fios gurb é an. láidreacht is mó atá aige é an éislinn is mó atá aige ag an am céanna. Sin sin. Tá roinnt polaiteoirí, mar shampla,

Is é an t-agús is mó atá ag an Uasal Schiff ná go ligfear ar aghaidh leis an Iaráin saibhriú éigin a dhéanamh idir seo agus deireadh na gcúig bliana déag agus faoi sin le díbhrí an mhargaidh idir Meiriceá agus an Iaráin, go mbeidh córas saibhrithe ag an Iaráin atá iomlán suas chun dáta, iomlán nua-aimseartha agus iomlán dlisteanach. dlisteanach. Sea, go hiomlán dlisteanach ó thaobh an domhain idirnáisiúnta de. B'fhéidir go mbeidh. So, caithfidh an tUachtarán Obama dul go dtí an Chomhdháil leis an margadh seo. Mar a deirim, chuireann srianta ar an Iaráin i dtaobh teicneolaíocht agus saibhriú agus centrifuges agus a leithéid go ceann 15 bliana, ach nach gcuirfí, nach gcuirfidh stop leo. ar fad agus mar sin cá bhfios cad a thiocfas as i gceann 15 bliana. Feicimid anois an méid a tharla leis an margadh a rinneadh leis an gCóiré Thuaidh, fíorbheagán a tháinig as, ach go bhfuil. Meastar go bhfuil arm núicléach anois acu. Cibé scéal uimhir a dó, sin mar atá an New York Times ag leanacht ar aghaidh lena chuid scéalta faoi iarrthóirí uachtaránachta, baineann an ceann seo le Hillary Clinton inniu, Ach ní le Hillary go baileach ach lena dlíodóir, David Kendall, agus an chaoi inar sheas seisean an fód thar ceann na Clintons le beagnach fiche bliana. Thosaigh sé seo amach leis an scannal seo i dtaobh talamh in Arkansas Ansin bhí taifid billí a chuaigh ar iarraidh agus a tháinig chun solais arís sa Teach Bán, an gúna gorm cáiliúil a bhí á chaitheamh ag an mbean sin, agus is é príomhscéal an lae inniu ná cipín cuimhne. a bhfuil ríomhphoist Bean Uí Clinton air agus atá ina shuí ina thaisceadán faoi láthair ag fanacht le gairm ón rialtas.

ná an chuairt a dhéanann póilín agus é ar a shiúl timpeall a cheantair. Bhíothas ag tabhairt le fios nach raibh póilíní ag déanamh stádar go leor níos mó agus dá réir sin go raibh siad scoite rófhada amach ón phobal agus gach seans go bhfuil an ceart ag an té a dúirt é sin. Idir dá linn, in Far Rockaway, seo é an scéal áitiúl, dála an scéil, tá na póilíní ag baint triail as tionscadal nua ina bhfuil na póilíní ar stádar amuigh ar na sráideanna anois, in iarracht cairdeas nó. athchairdeas a chothú idir iad agus an pobal. Bail ó Dhia orthu, má éiríonn leis, is amhlaidh is fearr don phobal agus do na póilíní. Ach idir an dá linn, deirtear nach bhfuil siad ag fáil ach gonc ón phobal, rud atá le tuiscint, b'fhéidir, tar éis an méid atá tarlaithe idir póilíní agus pobail le míonna anuas. Um an scéal idirnáisiúnta, an scéal polaitíochta idirnáisiúnta, uh baineann sé leis an Eoraip agus an scéal dochreidte seo a tháinig ón Fhrainc um faoin sceimhlitheoir uh nó ábhar, acmhainn, mianach. Tiocfaidh an focal seo ar ais faoin ábhar sceimhlitheora seo. Ní maith liom an focal ábhar. Tugann sé sagart nó dochtúir le fios, ach cibé ógánach ab ea é ón Mharóc, Marocco, Bhí ag iarraidh éirleach a imirt ar aon áit éicin san Eoraip agus dá réir sin phioc an traein ardluais ó Amsterdam go Páras chun a chuid drochghníomh a chur i ngníomh ach agus é ag iarraidh rifle a chur le chéile sa leithreas, tháinig Francach air, is cosúil, agus thug faoi, agus nuair a chonaic triúr Sílim, triúr, ní hea, bheirt saighdiúirí as Meiriceá agus Sasanach an méid a bhí ag tarla, tarlú, thugadarsan faoin sceimhlitheoir freisin, bhain siad an arm de agus d'éirigh leo an t-éirleach seo a chur faoi chos sula sular éirleach é. Mo ghraidhin iad. Ba rud an-, bhí mé ag smaoineamh, as Béarla nó as Gaeilge nó in aon teanga eile na laethanta seo. D'fhan mé leis an bhfocal sin. Ba ghníomh an-chróga é. Nach aisteach nach nár tháinig an focal cróga chugam. Sin iad na ceithre scéalta móra. Scéal áitiúil amháin, nó gné-alt is dócha, a bhaineann beagáinín le Nua Eabhrac ná an chaoi ina bhfuil bialanna ag éirí as an gcóras séisíní agus ag cur seirbhís um san áirithe san áireamh, gabh mo leithscéal, ag cur séisíní san áireamh sna billí. chun nach mbeidh ar na custaiméirí ionas nach mbeidh ar na custaiméirí na séisíní a thabhairt. B'fhéidir gur comhartha é seo go bhfuil deireadh ag teacht le séisíní. Ba mhaith liomsa sin a fheiceáil. Nuair a bhí, nuair a tháinig mise go Meiriceá ar dtús, bhí an ghnáthshéisín idir deich agus cúig fán déag, sa lá atá inniu ann tá sé ar a laghad cúig fán gcéad agus bítear ag súil le fiche fán gcéad go minic. Mar sin tá na séisíní ag éirí agus tá tuarastail ag ísliú. Tá súil agam go bhfeicfidh muid an córas sin ar mhalairt treo as seo amach, agus scéal mór, scéal deireanach an nuachtáin, nó gné-alt eile as an tSeapáin, ag meabhrú dúinn chomh tapaidh agus atá daonra na Seapáine ag titim agus dá réir sin mar atá na fobhailte ag folmhú, agus tugann an t-alt seo baile darb ainm Yokosuka mar shampla agus an chaoi ina bhfuil roinnt ceantracha ann anseo nach bhfuil áitritheoirí iontu in aon chor níos mó agus chun Níos deacht, chun cuma níos slachtmhar a chur ar na tithe, tá roinnt de na comharsana ag dul timpeall go dtí na tithe eile mórthimpeall orthu, agus ag diogáil na dtomannaí agus na bplandaí iontu amháin chun cuma deas a chur ar an gceantar. So, sin iad na scéalta móire ón, móra ón New York Times. So, ar bhain sibh taitneamh as sin? Ní mar, mar a fheiceann sibh, níl mé lán le fuinnimh go fóill. B'fhéidir amárach go mbeidh mé ar ais agam féin arís.

Bíodh lá deas agaibh agus tá súil agam go bhfeicfidh muid a chéile, nó go bhfeicfidh sibhse mise, cibé, amárach nó go luath arís. So, go dtí sin, slán tamall.